Nekwanụ nwoke jere n'ụlọ be nwoke ibe ya ka o jee ṅụọ nwunye nwoke ibe ya ara ka ikpu na-ede ka o wee laa ya ọshụ. Hei! Ka nwaanyị nọ na di wee tiere ya mkpu ọshụ nke bụ na nwoke anụnwa yi akwa blue amahụ na nwoke nwe ụlọ nọ n'ụlọ. Nwoke a wee buru mma oge wee pụta. Unu fụkwa mma oge ọ bụrọkwa nke e ji asụ ahịhịa n'ọkwa mma oge e ji egbu ọjị ka nwoke anụnwa bu wee pụta wee sị na ọ ya-egbujiri nke anụnwa yi akwa blue otu aka. Hei! i nee n'ife onyonyo a ee obiligwogwo ya amagide gị egwu ya atụgide gị ka esi apịa mma ka o si wee chọ igbujiri onye nke anụnwa aka na ebe okwu sizi wee ka njọ bụ na onye nke anụnwa yi akwa blue na-akọwa na ọ ex-wife ya ka onye nke a na-anụ and na mmadụ naabọ unu fụrụ ebe a bụ nwanne na nwanne hei ọ na-abụ nwaanyị ama osu ka fa na-anụ biko nụ kedu ka onye a yi akwa blue ya esi wee na-anụ nwaanyị ọ sị na ọ ya anụzi nwanne ya nwoke eje kuchie ọ na-abụ na mgbe onye nke a yi akwa blue na-anụ nke nwaanyị ahụ na nke anụnwa bu mma oge na-eje alarịbu ya bụ nwaanyị o wee nụbazie ya onye ka ya bụ nwaanyị nụziri ogeri naabọ wee marụ nke ka mma o wee nọrọkwa n'ụlọ nke onye anụnwa wee na-akpọkwa nke nụburu ya before yi akwa blue na ya bịa ka fa laa ọshụ hei akụkọ nke a e o nwekwanụ ka ọ dụ ụmụnne naabọ wee chọ igbu onwe fa ebe anụnwa maka ọshụ maka nwaanyị kedu ka nwanne ya esi nụkata nwaanyị nụdebe nwanne ya eje kuchiri na-anụ kedu ife imere spet nwoke ee nke bụzikwa na ka ya bụ ọgụ na-aga n'ihu onye nke bu mma wee na-apịa onye nke yi akwa blue mma sị na ọ ya-egbu ya na ọ ya-egbujiri ya aka before a mara ife na-eme ya bụ mma wee danahụ ya o nwere ndị na-ese ife onyonyo ebe ahụ ofu onye wee sị ka a ghara inyezi onye nke a mma o gbuo onye nke anụnwa unu amakwa na o nwere ndị nọ ebe ahụ si na si were mma nye onye a onye egbuo onye a ya gbuo ya na ya gbuo ya na ya gbuo ya e wee werekwa ya bụ mma wee nye onye a ọga gịnwa na-asị na ị chọrọ igbujiri onye aka iche na oge onwe gọọmenti ntu a ife onyonyo na-ese ị ma na i gbuo onye a na ị ya-eje nga i jebe nga nwunye ya ejekwa na-ala ọshụ ọzọ ee nwaanyị ji ụtụ amụ atụrisi ebe niile ọ lapụ onye a ọ laa onye a sọsọ unu naabọ ka ọ ka lagoro ị ma unu ama ndị ọ lagoro before ọ laba unu nwaanyị unu fụrụ na-atụ mgbere ọshụ hei ka unu jee buru debe n'ụlọ si na unu na-anụ wee na-achọ ka unu gbusisi onwe unu maka ya bụ nwaanyị ka onye nke a na-apịazi onye nke anụnwa mma onye nke a wee na-agwa ndị mmadụ m bu nke yi akwa blue na ya bụ nwaanyị a na-ekwukwa okwu ya n'ọkwa ex-wife ya ozugbo ozugbo o kwuru na ex-wife ya onye nke anụnwa bu mma iwe ya wee dịzie too much o wee na-apịazi onye nke a mma ka ọ pịagbuo ya na-etizie ọ na-abụ na ọ ex-wife ya ka ị na-anụ ọ sị na ị na-anụ ex-wife ya onye nke anụnwa bu mma na-asị na ya na onye a ya abụzi nwanne na ọ ya eje weta ose ọjị ọ sị na onye a na ọ ya abazi uru and ya na-akọwa na onye nke a yi akwa blue na mgbe ya na nwunye a o jere ije la kịta anụnwa gbasa na ọ nụgo nwaanyị ọzọ and nwaanyị ọ nụrụ amụtago nwa ndị nọ ebe ahụ wee na-asị ya na ohi ife ọ na-agwa onye a ka o kwesịrị ịda agwa ya na ka o si agwa onye okwu na-asị ya na ex-wife ya na ọ na-emekwu onye nke a bu mma iwe a na-ewe ya na ebe ọ bụ na ya bụ nwoke na ọ bịago n'ụlọ be nwoke ibe ya ka ọ bịa laa ọchụ nwunye nwoke ibe ya na ife o kwesịrị ikwu ide ekwuzi bụ na ya amaghị ụma nwanne ya gbaghara ya na ọ dụ sorry ọ kwa mgbe a ka efulefu a yi akwa blue na o wee ghọtarị na ife o mere na ọ bụghị ezigbote ife mgbe ahụ ka onye nke a jezi weta ose ọjị ka o wee gọọrọ ya ọfọ onye nke a nọrịzie wee na-asị ya na ọ dụ sorry mana onye nke a yi akwa blue na-akọwa na ọ plan ya bụ ex-wife ya na di ya a nụnwa ụnụ na-afụ bu mma na fa akpacha anya wee chọọ ka fa teboo ya onye nke a yi akwa blue wee na-akọwa na ọ kwa ex-wife ya bụ ife na-akpọ ya na foonu na-asị ya nya bịa ka fa laa ọchụ ya bịa ka o tierie mgbu ọchụ na ọ ka na-agba mmiri na di ya ha alazi ya ọfụma na o chetakwuo ntu o si alagbu ya mgbe fa na-anụ na ọ kwa ife nwaanyị gwagideri ya bụ ife buteziri ya n'ụlọ be di nwaanyị ka ọ nọrọ be di nwaanyị wee laa ya hei nwoke a ji mma wee na-akọwa na ọ kpọkwa onye a wee bịa be ya fa richaa nri o buru ebupụ ọ dụka o nwere ọrụ fa na-alụkọsị fa na-alụ ọrụ group onye nke a nụnwa bu mma wee na-asị onye nke a yi blue na ọ kwa ọ na-eme na o nwere ego na ya weta fon ya ka ọ transfer ego niile dị na akaụntụ ya na Moniepoint ya ọ sịkwa na nwunye ya na-agwa ya nya akpọzina ndị ọyị ya nwoke abịa n'ụlọ be fa nna ee unu fụ ife mee n'ife onyonyo a egekatago m ya na-asị kedu ụdị ka ekwensu dị ife nke a bikonu onye nke a wee na-asịzi na misteki o mere bụ na ọ bịarụ na be ya bụ nwaanyị ịbịa la ya ọchụ so nna ọ bụrụ na nwaanyị agbaghepụrụ gị ọchụ n'ụlọ be ya ebe ị ma na o nwere di na ọ na-anụ di ọzọ and na di ya ahụ bụ nwanne o so ị nọrọ ebe ahụ na-ala ya hei ọ dụghọnụ mma nụ gụ na ya agbasago bụ na ụnụ agbasago hapụzie ya ị nụgo nwaanyị ọzọ ntu ahụ ọ na-akpọ na fonu gụ bịa laa ya i kwesị ịma na ya bụ nwaanyị bụ ekwensu na ya bụ nwaanyị bụ e ajọ mmụọ ị blọkụọ nọmba fonu ya nya kpọdebe ọ kpọọ ya i were fonu nye nwunye nke sị ya nya zi ya nya hapụrụ ya di ya nya akpọzina ya na ụnụ naabọ agbasago ọ na-akpọ gị na-ege ife ọ na-akọrọ i wee jebe be nwoke ibe gị ije laa ọchụ nwunye ya hei ọ bụrụ na nwoke a gbujie gị aka ọ sịkwa na ọ ya-egbujiri ya aka nke a na-asị ya na o gbujiri ya ofu aka ya nwa egbujirikwa ya nwa ofu aka ọ bụrụ na o gbuzie ya ebe o ji igbujiri ya aka ị ka ya-egbukwu ya ee ị fụ onye ji mma ị na-asị ya na o gbuo iwe o gbujiri ya aka i gbujiri ya aka ụnụ a na-anụkwanụ ụdị akụkọ n'ụnọ be ya kwa hei alụ mara ụdị nwaanyị ị na-anụ mara ụdị nwaanyị ị kpọbatara n'ụnọ according to nwoke a bu mma ọ sị na ọ fụrụ message niile onye nke a yi blue na-esendịrị nwunye ya na ọ through that message ka o ji wee debiri fa wee jidezie fa ike na ọ fụ the message jụzie nwunye ya okwu eziokwu o wee sị ya nya lata nke o wee lata ya ụnụ a na-afụkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ekwensu ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ jeenụ na baịbụl ka unu fụ ife ụmụ nwaanyị mere ndị mmadụ ma nya ma ndị ike ma ndị prọfet ụmụ nwaanyị kpụrụ fa isi ejighị agụba o nke akpọ kpụrụ sansi nke a na-akụ ee ụmụ nwaanyị trọstọ fa agụ na ọnwụ ga na-eje na ife na-ewedu m iwe n'ife onyonyo a bụ na e kwesịrị ịkpọpụta nya bụ nke nwaanyị o kwuru ọnụ ya dịka onye nke a na-ekwu nke ya nke nwaanyị ekwuo bifo di ya achọwa onye ọ ya-egbujiri aka e nwee ike e kpechie ikpe niile a ọ bụrụ na nwunye ka i ya-egbujiri nya bụ aka sef ma ọ bụ ọkpa nke ị nọrọ na-asị nwanne na gị na ya bụzi nwanne kedu ife ime respekt ebe i jere ịnụ eks waif nwanne nwoke kedu ife ime respekt fa naabụ ya ada afụkwa onwe fa fa naabụ alagbugo ọchụ fa naabụ aṅụgo mmiri ikpu o nweghị nke fa emefobe ọ hapụ i je nụrụ ya ọ na enwezi nwaanyị ọzọ ị ya-anụ apart from nke ahụ nwanne nwoke sị na ọ ya anụzi ị chọta nwa ozi nwaanyị ọzọ and enwe ike eme nyocha na nzacha gụnwa bụ onye bu mma enwe ike ọ bụrụ gị butere esemokwu ya na nke anụnwa ji wee see okwu bikos ife m na-afụ n'ife a bụ mgbe ahụ onye nke a na-anụ ya ntu a ka gụnwa sikwa n'azụ wee na-abịa na-alarị ya ọ hapụ di ya gụnwa nụba ị fụgo onye nke a hapụkwa sikwa n'azụ ka ọ bịakwa na-alarị unu afụkwana na ekwensu nwaanyị unu kpọbata bụ unu unu afọ na ekwensu ka ọ bụ ee chineke mekwara ezinụlọ unu ebere na ya transferi ego niile dị na akaụntụ ya na moniepoint ya onye nke yi gburu wee na-asị ya so na ya na nwunye ya ma ụma wee chọọ izu ya oshi nna akụkọ abụrọkwanụ obere akụkọ ọ bụrụ na ishi nene ya bụ ife onyonyo